nkerekwa bụ ndị be anyị eh, Bro Ch- Bro Chigbo ee eh, ndewo for having you ka m gbapụ ya ọsọ na oge adịrọ maka na ntị ndị mmadụ ga oghe ka mara ihe m ma-ajụkwa gị ọsọ ajụ m chọrọ ịjụ gị abụrọ ife ọzọ bụ you are a man, man of God right?
Yeah. ordain ya e mere gị ordain ka chukwu na-arahụ ụra ime onwe gị ordain. ok o nwere ndị akpọ n'afọ nne ha mana adị m anointed by Reverend Father Professor Ignatius Obinwa the first rector Blessed Iwenetans Major Seminary okay okay ọ nọ siwa now okay ịdị e ordained yes fine thank you very much now as ordained man of God pastor ị na-afụ vision ee vision vision and the prophecy abụrọ ife ee mmadụ na-anyata n'isi ọ Chukwu na-egosi ya Ee, ee o- onye ọ na na-anya isi ma ndị a na-asị should I prophesy asị ya prophesy go deeper, ọ papa. dị- ọ dịgo so childish ọ dịgo ka ife ụmụazị ị fụ mature men of God a na-ayọ mmadụ ayọ, should I prophesy? should I prophesy? prophesy Papa. ị fụzie ọ- ọ bịa ọ dị magical in nature Okay. Eh, ọ dịgo so childish ọ dịgo ka ebe ndị ụmụazị batara ọfịa maka ụmụazị bata ịchụ anụ ezigbo dinta akpọrọ ụmụ nkịta ya nakpuo okay um, dịka ị bụ onye ọzụzụ atụrụ i believe na prophecy and eh, healing
Uh, yes o so na the eh, offices chineke na-enye o so na gifts of the holy spirit o so na powers chineke ji a approach ndị nke ya okay ka m jụọ gị maka prophecy before m gaba na healing ee eh, dịka i believe na prophecy o nwega amụma i buru mechara mezuo ka ọ na-enye ebukọra enweghị the gift of ibu amụma o nwega ada agụta dị ya ọnụ example like two example ok e nwere ndị na-akpọgasị m na phone mana dị otu otu enwero steshọn na ị ya-afụ ebe a na-abịa enye testimony ọtụtụ mmadụ na-agba o nwe nke kpọkwara nwanne ụnyaa ka na-ekwukwa ebe ọ sị na ka ezi obodo ọ kpọ m from eh, Umuchu amarọzi m onye ọ bụ na m bịalụ ha program how many years ago wee gwa ha na a ya-enwe fatal accident ee ọ kọwalụ m onwe ya m bịa cheta echefugo m mana ọ bụrụ na ọ ka e were ya mebe ụka chọwa members mmadụ edetu ya n'akwụkwọ ma na na-eme a na-echeta mana fatal accident a prophecy a na-eme ee ọ sọsọ evil na mgbe ọbụla na ozu ozu ozu ozu na-anwụ ọgwa prophecy bụ na na na onye a nọ na for the next two three months na ị ya-adị ka Cubana na ihe eburu ike Eh, yes eh, prophecy na-adị balanced revelation vision ọ na-adị balance ọ na-abụ good and evil ọ ife karịrị uche mmadụ ọ ife a na-afụ beyond human sight so nke ọ bụna e kpughelu gị nya ka ị ya-egosi mana nke- ife ọna zoro ezo dịrị ndị na-atụ egwu chineke so enwe nke ejikwa enwe nke ejikwa magical power were afụ o ndị diviners na-afụ ndị soothsayers na-ekwukwu ha ya-agwa gị past present and future ndị naysayers na- ehe so mana ọzi gị ka ọ dịrị inwe

healing. We, you were asking Brother Chigbo as in what kind of gift he have and this and that. Well, in the manifestation of the work he's doing, mmụọ chineke n'ime gị o nye gị spirit of discernment ịmarụ nke si n'aka chukwu iji maatụ demonic maid na Acts of the Apostle chapter 16 from verse 16 akwụkwọ nsọ sị na amụma niile o buru bịa to pass 100% even one did not fail otu ka Bible si dee ya o ruo ka Paul bịa ya na Silas ziwe ozi ọma the lady supported them in disguise ọ sị ndị be ha maka ndị family nwe the lady ewere gị akpa ego rụọ ma supermarket ị ghọtago so o ruo ka Paul bịa ọ na-ekwu iri ha Paul wee mee ya anya mana enwere iwe ka a ghara ịgbapụ okwu ọzọ n'ime the gift of the holy spirit kee nke ọ dị ka ị nwere ya nke nke ọ dị ka ị nwere how many gifts of the holy spirit ka e nwere e nwere various gifts of the holy spirit e nwere seven eh? okay n'ime seven kee nke ị nwere na bụ ọnatarachi na onwe gị na-arụ ọrụ na onwe gị nke bụ eziokwu na ọlụ anyị na-alụ n'ịdịrị umeana ee ụfọdụ kpọ m prophet ụfọdụ akpọ evangelist ụfọdụ akpọ pastor n'oge ga na kraịst kwuru sị na e, kedu ihe unu na-eche mụnwa bụ fa sị na ọ bụ onye amụma fa sị na ọ bụ prophet fa sị na ọ bụ nke ọzọ kedu onye unu sị na m bụ Okay. o wee sị na ọ bụ mezaya ee mana ya nwa ejiho ọnụ ya wee kwu ya ee ha nwa kwuru onye ka na-ekwu Let our work. n'ime gị Okay. onye ọbụla nwere a- a- ndị igbo na-asị na ya bụ ọnatarachi I say thank you very ọnatarachi much. ọnatarachi bụ gift nke mbụ bụ ya na- bụ n- n'ọnụ english gift Exactly. Nke mbụ- kedu gift of the holy spirit ị- ya ị nwetara ị ma na i ji ya ọ sị na ọ ga-etubọ ọnụ sị yes anyị ga-eji wee tuo ọnụ na chukwu nyere gị onyinye amara ok jp m ma-asị gị na ọ mụ nwere m asị gị ife ndị mmadụ na-ekwu let our work speak for us yeah ka m gwazi yes ma- otu onye si ekwu m ma-asị gị na nke m nwere m asị gị na ife ndị mmadụ na-afụ n'ime m Mgbakwuo- mgbe mgba- kraịst jụ ha ọ na-abụ m na-eje ozi ọma na-alụ ọrụ a na-asị na ị nwere onyinye dị otu a dịka gịnị a na-ekwu nke knowledge Ehe, a one. na-ekwu message Yes. prophecy abụrọkwa sọ mgbe a gwara gị na a ya-enwe accident ma mgbe a gwara gị nekwa onye na-achọ gị no Ehe, ehe. even the word of God or prophecy Ehe. ozi ọma a na-ezi ezi na maka ọ na-ekwu maka future ọ na-ekwu maka present ọ na-ekwu maka past ọkwa ị ghọta so a na-ekwu maka wisdom a na-ekwu maka knowledge a na-ekwu maka message ọkwa ị na-aghọta you have the word ozizi thank you very much you have the word then revelation ife ndị ọzọ na-abịaba ma ya nwee ndị ọ bụ atọ ka m pinpoint na hmm. na chineke nyere the gift of knowledge gift of wisdom and gift of teaching eh, mana eput m ya let everything eh, no ihe a na-ekwu because m gwara akwụkwọ na comment section yes yes yes fine and good nke a ga na-aga abanye na healing did you believe in healing that healing is real yes. by the most high god yes okay dịka i believe na healing is real by the most high God o nwego onye ị healụrụ as a man of God nwere remarkable asị ihe asị ji ya jụọ na ọ bụ Bro Paul Chigbo o kpere ekpere ọ dị healed yes nke mbụ bụ na ada agụta ha ọnụ and ife na na-eme okay ka m kwuo maka healing wee kwuzie ndị heal otu i si wee jụ ada agụta ha ọnụ mana a na-eme a na-echezọ maka ịbịa buru ya n'uche ọ dị ka ọ ya emewe gị ngala abata Ehe. now e nwere healing ife ọbụla dị n'ụwa nwere signature of god ọ gwụcha nọ n'ọbụrụ chukwu kere ya that's why god is a creator so e nwere ụmụnne anyị na-asị na ọ sọọsọ medical treatment ka e nwere is a lie E- e- e- aga na back Okay, A sị, okay. onwego onye i kpere ekpere ọ dị healed yes or yes no enwego onye na onye n'ebee enwego eh, m ma-echetazi mana enwe my own brother yes my own brother nke m na-ekwu nwanne m nwoke ọ nọ ndụ taa and e mentionụgo m ndị na-eme argument na-achọ ka akpọta onye ngwọrọ Okay. maka nke menụ ka a ga-eji wee kwuo okwu now Eh. nsị ha ngwa bịa ka anyị je na Memphis hospital n'Enugu Memphis. Memphis yes jekwa n'ụnọ ọgwụ ndị Reverend Father Reverend Sister dị n'Obowo ebe my brother kụrụ isi na na moto ndị construction company pịara ya onye ya na ya so na bike gbajie laps ọ gbaji ọkpụkpụ a dị na laps now nyanwa na onwe ya kụọ isi na na 3 days o kwurọ okwu e mechaa X-ray ọ bụrụ na ọ na-ebleed na brain ekpegide m ekpere gọzie mmiri wee na-ete ya n'isi ahụ efuru chi wee fo and onweghị ọgwụ ọ ṅụrụ o nwerọ ọgwụ ọ ṅụrụ apart that from belief that a na-eme na ụbụrụ e e mechara na a sị buru ya jewe memphis the the result dị a bịa na memphis i deposited 500,000 naira na memphis mana ị kwụrụ ụgwọ akwụrụ m 500,000 naira wee for rụọ treatment Eh, yes e wee runzie lab ọ bụrụ na e nwerọzi blood a fụrụ ha refund anyị 500,000 anyị kwụrụ ọ dị ka mgbe ahụ ị pụrụ ọ na onweghị injection a na-agba ya for healing inside ife m ji mara na agbarọ ya injection bụ na a refundụrụ anyị 400 and 412,000 eh, ha wepụrụ 418,000 ha wepụ 82,000 naira ego lab ndị doctors na Memphis kwuru na ha nechara o nwerọ ife so na ego test a rụrụ ka ha wepụsị they refunded us ife m na-ekwu dị on record Memphis na Enugu ebe a the two result dị ma nke obo ọ bụrọ private clinic ka a sị na ọmịkọ nwanne gị nwoke nwanne my younger brother ọ ka nọ ndụ taa okay nke otu yes fine mba asị m na ọ kalị akalị eh, yes e nwekwara nke mere na Abbot Girls n'Ihiala mgbe a na-enwe skuulu skuul eh, senior secondary principal junior na-adị iche ejelu ha program na-agwa ha ife dị iche na power of darkness and light ọ dịka ọ tara ya ọ dịka ọ test bịa all of a sudden ndị nkụzi bịa ebe m na-ekwu okwu chukwu na skuul wee sị m na e nwe nwa akwụkwọ a na-ekwu na ahụ ya estiff go na hostel na amarọ ma ọ nwụrụ anwụ so ị na-eluzi ebe ọ bụrụ na ndị teachers ma monastery group ma ndị pentecostal ha ncha ekpecha n'ike agwụ na onye ọbụla m dewe microphone ruo i have never seen such challenge Abbot Girls Ihiala ọ public school ka ọ ruo ebe ahụ i connected my spirit mmụọ chukwu sị m gbuo ya akara nke obe n'iru i should mark that cross without that na o nwerọ ife anyị emebe nwere isi maka ị na-ekpe according to how the spirit leads ị ya-adị enwe result so oge m bikwasara ya aka gbuo akara nke obe n'iru I prayed about five minutes wee yọọ God ebere n'isi ya maka ọ gwago m what happened ọ bụrụ na the girl na-amanipulate na-ama ma fence na-apụ with ndị na-ama fence abata a lot of ụmụ akwụkwọ na-ana n'iyi like agent so oge m kpegidere ekpere kpecha ekpere na-apụ m sị Father let thy will be done ị na-apụ the girl sneeze onye m na-agwa gị ụkwụ ya na aka ya mana ị na-abụ o zee uzere isi ya kunite ụkwụ ya daa but enwere iwe eh, ọ dịghị ka na mgbe ahụ onye ahụ gbara uzere ndị nkụzi kpọkọsịa gị bịa ka elele ọ dịka nwere ọ dịghị ka ọ na ọrịa epilepsy na-eme ị ma na epilepsy bụ o nwee awa ya bụ ruo o jikwa aka ebini ọ dịka ọ nọ epilepsy ka ọ na ihe mkpata ihe na-adọ mmadụ adọ whichever one eh, it is abnormal situation eh, mana ị mara ọ bụ na epilepsy at that point ahụ ị bịazi bịa kwuo okwu ọ dị synchronize ọ bịa ma aja na ị bịazi kwuo kpee ekpere ya bịazi epilepsy emezi ihe no ife mee no na ife dị mkpa ọ na e nweta result ife dị mkpa ọ na-akpọ akpọrọ m na nwere ọ bụla epilepsy mgbe o rugo time ọ ga-eji ebili hmm. ga-ekpezi ekpere ọ bịa synchronize ya with that time ị ji kpee ekpere ya emezi uzere a man defend nwe ya ife amadebe bụ na ife nweta result bụ na a kpọtara man of god ekpecha ekpere n'iru even oge m na-apụ all the shout eh, of ụmụ akwụkwọ na ndị nkụzi wụ ife kpọchigata m azụ because ihe emego one of my brother nwụrụ anwụ cheka m bịa sorry healing nwe processes so oh. gekwa ntị chukwu ada aga one way traffic otu o si heal ten lepers dị iche n'otu o si heal onye nọ na ọdọ mmiri Bethsaida ọkwa ị nwere idea ị ma ọ gwa ten lepers ha jee gosi onwe ha ụkọchukwu on their way going ka ha nọ wee dị mma ọkwa eziokwu Okay. otu e si wee heal Naaman nụ dị iche so healing nwee processes so ife m ma wụ na ekpego m ekpere wee sị chineke let thy will be done aka m na-atọ n'azụ o bido ize uzere zetu uzere m wee calmụọ ya down ọ chịtuo ụkwụ ya n'ana were ụkwụ Okay, ya gaba okay. Ị meziri mee nkwagharị.
na onye ahụ mechakwazi ihe anyị bụ ka mekwazi ya again Mba. ka ọ dịzi heal permanently mba akpọgodi ndị be ha ha bịa buru ya na ọ bụ mortuary ka a bịa buru ya emechaziri o mechaziri dị heal permanently Em, ụdị ihe emezi ya o again o meberọ before nụ ọ nya ka m ji ma na ọ bụrọ epilepsy Okay, na- ọ wụ na onye na- ọ wụ na onye dị epileptic even the school ya-ekwu Oh, okay okay Ehe. thank you very much for your Yeah. wonderful answer Eh, eh, eh, onye ọzọ tụ ma ọ pastor ma ọ bụ bishop ma ọ prophet ma ọ deacon enwe- chineke nyere o nwere ike imewu miracle onye ngwọrọ aga ije ma onye isi afụ ụzọ ma ọ bụ onye ekpenta dị mma ma ọ bụ onye nwụrụ anwụ esi n'ọnwụ bilie dịka etu kraịst ọ sọrọ ọ bụ na odumeje ọsị gị udu greta da hidu nya na ị ga-eme ihe karịa kraịst mere ị mara kraịst mere onye ekpenta ọ dị ọcha hmm. onye isi ọ fụ ụzọ onye ngwọrọ ọ gaa ije ee onye ogbi o kwuo okwu why na ndị kịta aha emewu onye ogbi ka e je n'ime ogbete main market kpọpụta onye dara ogbi for 13 years mee o kwuo okwu maọbụ onye ngwọrọ dị sure okay nke bụ so ụdị ihe a kịta e, e, enye a ị nwere chineke nyekwuru gị onye nke ikpewuru onye ogbe okpere thank you ife dị na ya bụ eh, o nwere ife ndị nọ kịta na-eme eh, most of ife a na-eme kịta bụ ife a mụrụ amụ Bible school a na-eje

Uh, all my character, the fruits that bear in me ya-akọwa. Okay, do you, do you do you do you think you possess the the fruit of the Holy Spirit? Uh, my lifestyle. Love ya-akọwa. makes.
Ụdị ndụ m na-reflect. Mm. No, I cannot. Somebody can boast. I cannot. I can boast with the Lord. Eh? Na m were onwe m nye Chineke. Ọ nyanwa na-eme ka mkpụrụ na-amị. Ọ bụrọ n'aka m. Eh. Mana mana mana o nwere ihe akwụkwọ nsọ gwa sị if your faith can be like a mustard seed mm. you can say to this mountain be thou removed to the yonder which means Thank you currently now do you still have faith na onye isi gafete eba kịta ị kwụsị ya na-asị ya bikwasị ya aka n'isi ma ọ metụ asụ mmiri n'aka gị ka Kraịst mere ọ nya ka m na-agwa gị na problem ị ga-emewu e with that your faith gị problem a bụ ife e nwere kịta na ndị mmadụ na-achọzi ka ha use God ọ bụrọ God to use them eh, eh, ka m bịanụ any miracle that will manifest

so ọ ajụtara ije ya wutere gị obi ee ị mara onye amụma Baal, ndị amụma Baal na na Elija nwere- mara aka eziokwu ị ghọta Elija megịrị merie it's an open contest eziokwu ọ bụ- ọ bụ na Mathias Ezeaku gaa n'ihu na anyị ya ọ bụ na Mathias Ezeaku sị gị pụtara Holy Ghost e tie canopy tizie open contest nyanwa apụta nyanwa apụta wee gwa gị sị gị na ọ chalenjiri gị na na onye a kịta bụ onye epilepsy maọbụ onye ekpenta maọbụ onye ogbi and you know the God you serve is the abroad God no nonsense God is a no nonsense God eh, that less nonsense mm. and when you believe in God with the truth and holi and holiness mm. eh? na god respect his word even at the dying point na mathias akpọpụta gị na holy ghost just etu ezu ezu eme onye amụma baal ka oge ka ha bụ iji ka ha bụ ka ha bụ iji onye kpuru isi maọbụ onye ngwọrọ hmm. eh, ọ na-adịrị gị too hard or too complex na January ya dịka na n'oge ọkọchị wee sị gị gị lee anya n'ihe akịta taa ya akịta bụ no no sign of rain ọta ya asị gị na i kpewuo ekpere kịta at this point mmiri ezo kịta ọ tọghaba arọbụnagụ na na ibubo sobe kraịst ị ya ị ya ị ya-emewu accept the contest okay ife m ama ji wee mee ya gee ntị ife m ama ji wee mee ya ozugbo bụ na the power doesn't belong to me. It belongs eh, to because you believe. Ka m bịa, no, ka m bịa. that is where the problem is now. Eh? Onye nwe the power. Onye enwe enwe na-eji abalị aga ọfụ. Okay. Chukwu nwe power.
You will consult him as a servant. Onye ka ọrụ a ji wee nwe ume ala. Iji maatụ ka m bịanụ ka m bịa ka m bịa. o nwere ebe ụmụazụ kraịst boastụrụ sị kpọta onye ngwọrọ kpọta onye isi na ọ ya aga ije kpọta onye ngwọrọ. Okay, asị m peradventure.
Nya ka m na-agwa gị ka m bịa that open challenge why i will not accept it bụ unless na mmụọ chineke ọ sị m go mana mmụọ chineke sị go of course i will go because because ama m chukwu m na-efe mana mụnwa ama anabata ya god can not stoop that low bụrụ fetish oracle ọ bụ ihe na-egwe asị na chineke na-emere onwe ya afa eh. na oge ruo ọ ma pụta maka na mmadụ na-eri garri eje toilet gwara ya pụta eh, eh. enwere ihe bụ na eh, enwere times of persecution trials and difficulties and okay let's say wepụ Matthias wepụ Matthias gawarị dị gasị nọ ihe nwanne na nwanne na gọọmenti kwuru na gọọmenti Paul Chigbo na-ezi ozi na ozi ọma gị adịgo too much hmm. na they say that two things are involved either they kill you or you come and manifest that word of God ị sị ị na-efe kpọpụta gị na natara na- na Eagle Square Eh, wee sị gị na ihe ị chọrọ ime gị na-agada abụ wepụta nkụ wepụta nkụ wee sị gị ma- eh, eh, eh, eh, pro- Paul Chigbo na i zigo oziọma too much too much i terrorizego ndị mmadụ with oziọma now it's time for you to demonstrate. demonstrate the power of the holy spirit and ị ma na ihe agada abụ ị nọ n'ịga just like paul the apostle paul dị asọ ị nọ ị nọ na persecution ị yọkata chukwu chineke amago na ya ya-emewu ka mmiri zoo n'ọkọchị at that point kọchakwa mm. Mm, nke bụ eziokwu bụ na unu na-ewepụ formula eji alụrụ chineke ọlụ ọ kwa ị na-aghọta ọ bụrụ mụ na-eme nobody can tell you o nwere ife chukwu apụrụ ime mana ị ma eburu ụzọ wee nabatanụ without consulting God onye ọ na-enwe mmụọ na-ejere ya ozi ọ bụrụ m na elija elija anọkatarọ ee wee kpọkuo ọkụ elija gbagidere ehab na jezibel ọsọ ọ ka anabata na ozugbo ahụ like na ọ bụrụ ọ bụrụ ma ọ ga-ejere aja masị ọ ga mee emewe simple ọ ị na-atụ ị na-atụ egwu no ana m agwa gị izi na ọma njem ị sị na ị ma emenwu ya ndị na-eme argument asị ị fụrụ ya na Yes, na ọ ga- power ọ adịghị ga- eme ọ exist ga- mba sị na i nweghị the faith no mụ nwa na-enye gị explanation Eh. i back my answers with the reasons mba sị na i nweghị the faith

I- ị na-abụ can't you- spirit of god ọnụ situation bịa ị na-ekwu ọ dịghị ọnụ kịta na It's an ọ bụ na ọ at- dị it's an attack and also tribulation. It's time for you to manifest the, the spirit of God in you in time of tribulation and trials and temptation. there is no way eh m- ị ga-esi were ọ bụrọ gị ya use god ọ god ya use gị ka m jụzie gị na microphone na phone i ji n'aka kịta ọ gị na-apị ya ka ọ ya na-apị gị

ọ bụrọ because na gọọmenti ọ bụrọ because na gọọmenti gbara m ka m ji mee ya m meme ya maka na mmụọ chukwu chọọ ka m mee ya because if God is not with me it will not manifest ee no man of God can come and claim no matter ife niile a na-eme ụfọdụ magicians ka ha bụ okay eh, ife mere ọ dị ka ya ha bụ o nwee eh, ife ọzọ o nwee ife ọzọ ị jụrụ m ka m manye ọnụ maka healing ị na-aghọta eh, e ihe emewu healing agwa gị ndị m meziri ekpere dị healed nkọ onye na-ekwu na healing adịrọ many medical doctors mana healing dị mana ha na-ezo a na-azọ their territory ọkwa ị na-aghọta now ka m jụọ gị ka m gwa gị eh, eh, when God arrives eh, when God arrives o nwere ife anyịghọ Chineke ime now ọkwa ị na-aghọta ọ sọ dibịa bụ onye ada agwa ihe anyị Chukwu na-agwa ihe anyị now ka m gwa gị healing ee ma olive oil a kpụ n'ọnụ kịta na a na-eme abuse ee olive oil mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ọ na isi ka osi ka ọ bụrụ eziokwu ị mara ee ee bro Ka m bịa, Paul ka m bịa, ka m ajụjụ bịa. niile m jụrụ gị, ee Mm. ị bịa ka i zee ya wụọ jump ka Ada m awụ uz- jump. ka uze Ada m awụ jump. wom Ada m awụ Ee, jump. wụọ jump ime ihe mere ee, ọ dị ka ya abụ this argument in the hand of the Ọ bụrọ argument. followers Ọ bụrọ and the argument. Ọ bụrọ argument, ọ dialogue.
Ada m eme argument. okay okay let's leave this dialogue of eh. everything ka ndị fans judge ya ebe m chọrọ loss of land m chọrọ iwe ife ka nwe ya na-ajụ iburu ọzọ tụkwasị n'elu nke ejere ajụ ị chọpụtara na ị mara ọ bụ na on live broadcast eh. ị mara ị na-enwe ọnụ ị nwere ọnụ na live broadcast ị na-ewe ndị mmadụ mana nke a bụ analog ka anyị na- nne na-azazi gị kịta anụ atago ngozi na azụ chelụ ka m bịa ka m jụọ gị ka m jụọ gị a na-enwe ọfiisi apart from nke ị na-ajụ mụ na chukwu ọ na-enyezu mmadụ ya e nwere ndị nwere healing as ọfiisi e nwere ndị nwere prophet as ọfiisi ọ bụ ị na-aghọta biko ka m jụọ gị nwa bụ jp ya ị fụ na ndị nwere the eh, ife dị a cancer of the leg ee prophet tb joshua nọ ụmụ argument adịrọ maka o nwere ọfiisi ya and ọ dị obvious ọkwa ị na-aghọta ị fụ na ndị e kpere ekpere fụ before and after their video onye jere fụ na ebe a na-afụ na video ndị a na-agwa gị na ndụ ọ bụrọ ofu onye ọ bụrọ ịbụọ odoga a na-enwere and ka m gwa gị problem ndị kịta nwere okay what of okay nke before and after what of nke a m fụrụ nke the Lord's Chosen bịara jee si na onye thirty something years deaf and dumb si fụrụ ụzọ mee nke a mana onye ahụ erubeta 30 years Chere ka m jụọ gị ka m jụọ gị ife a na ọ na-ekwu okwu ife nna che gwagodi gị maka So, ka ebe esi weta ebe nna picture? che gwa gị maka TB Joshua ka m gwa gị gee ntị ya mgbe TB Joshua nọ everybody na-abịa Eh, ka m eh, bịa ka m bịa ka m bịa ka m bịa everybody na-abịa mgbe TB Joshua nọ na-eji medical report abịa anybody na-eje any ministry for healing now mana o jere ụlọ ọgwụ onye or na-eme medical report referred to them from the church Oh, no anyị enwerịrị ife gosi na ụlọ ọgwụ sị na ife a dị chronic na ama agwọ mana ị nwụsị mara ụlọ chọọchị na-enwe ụlọ ọgwụ ọ bụrụ na ọ bụrụ na chọọchị refer to the the- to the medical dia- dia- diagnose of eh, nke ndị- nke ndị chọọchị chọọchị nwekwa ụlọ ọgwụ wee nyekwa gị lab kwa mba chere ka m and you bịa are not a medical practitioner the lab might be fake Eh, eh. the lab might Mgbe- mgbe be TB Joshua correct nọ- mgbe TB Joshua na ebe ihe ejerịrị jee na their website ọ teaching hospital general hospital enwere recommended hospital TB Joshua recommended ị ma na one of their staff ọ na-arụ ebe a
ọkwa ị chọghị ka island ya na ugwu a no na kekwara ka ya esi chere ka m jụọ gị kedu ife kpatara ebe ebe problem a si wụ na many ministers today chelu many ministers today ee eh, ada ekwe ndị mmadụ ije ụlọ ọgwụ ọ nya ka e ji ebunyezi ha mmanụ na-eme ya abuse ị na-aghọta ekwesịrị na anybody na-abịa any church any ministry for prayer ya ebu ụzọ gosi medical report ịfụ na ife a na-ama agwọnwụzi ya medically that is where God comes that is the where the problem is eh, so advice aga m na-enye onye ọbụla ahụ adịrọ buru ụzọ jee ụlọ ọgwụ um, eh, eh, buru ụzọ jee ụlọ ọgwụ thank you very much afụgo m na anyị ka nọ na this um, a dialogue na theology na the rest of it all spiritual matters ọ karịrị uche mmadụ in as much as na ị na-awụli elu na-awụtu mma gị tako gị awụlie ị na-acha dị maka- maka- karate maka ihe ndị fans gị ya ata gị zụga zụga ọ dị mma na ihe ndị otu Mathias ya ata ata gị ka ji ọ dị mma na ị gbara ọsọ bịara akụ Mata- Matthias na onwe ya Matthias na onwe ya ekwetaha ọ bịa ka m gosi ya na enwe healing olive oil can heal Ọ jụ- olive oil mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ biko Ee. ihe a bụ episode 1 Yes. ee just metụ aka na share buttons ka ihe a bụ ihe mmụta ka anyị bịara inye ọ bụ mgbe ọbụla war war war yes ajụgo m Bro Paul Chigbo ajụjụ m jụrụ unu afụgo ihe ọ sara so jụzie nye nke unu na Bi- comment section Eh, biko ana m emechi n'okwu a n'ife mụ na JP kwuru now biko ọ bụrụ na arụ adịghị gị buru ụzọ jee ụlọ ọgwụ ee eh, don't put God in test mba you can pray and you know going for medical solution ọ bụrụzie na enwero medical solution then ị jebezie for prayers ma ma spiritual ma dibia o ife a na-ekwu ma dibia ihe ọ na-akọwa bụ mụnwa na-akọwa bụ ahụ na-arịa gị go to hospital and treat yourself simple ka ya bụ ịnwụ ịnwụ ọnwụ ike